ndewo nụ ụmụnne m ụnụ asaala chi ụnụ abụọla chi kedu ka onye ọbụla mere n'ụbọchị nke taa ahụ ọ dịkwa ụnụ ụnụ ọrahụkwara nrọ ọfụma ụnụ tetekwara ọfụma kedu ka ụbọchị ụnụ si na-aga abịakwala m ọzọ n'ụbọchị nke taa mana tupu m a na-ebido aga m ayọ mgbaghara first of all biko nụ ụnụ ewele iwe maka olu m olu m adịghị mma n'ụbọchị nke taa mana n'ihi na akwadole m na m ga-eme ihe onyonyo na taa ọ ihe m ji sị ka m mekwa ya ka obi nwee ike ịdị ndị na-ele na ndị na-amụta asụsụ igbo anyị obi dị ha mma olu gụrụ m ọ dịka enwere m obere ụkwara mana oge na-adịghị anya ọ ga-adịkwa mma ọzọ nke abụọ ekwuru m n'ihe onyonyo nke mbụ m mere na aga m agba mbọ ị na-etinye ihe onyonyo ụbọchị ụka ọbụla unu ewele iwe n'ihi na adaala m n'ime nke ahụ mana n'ụbọchị taa abịala m ka m kụzie parts of the body um, ka anyị wee na-agakwa n'ihu biko nụ unu egbule m egbu um, n'egbughị oge anyị ga-ebido mana o nwere ihe m chọrọ ikwu achọrọ m ka ihe onyonyo m niile na-adị nkenke maka onye na-akụziri ụmụaka ihe ma ọ bụ onye na-akụziri ndị na-amụta asụsụ ọhụrụ ị ga onye ahụ ga-agbalị ị na-eme ka ọ dị nkenke so that ka ndị na-amụ ya nwee ike ị na-ejekwudo ihe anyị na-akụzi and chetakwanụ na the main aim anyị ji bido channel anyị a wụ ka ndị mmadụ nwee ike ịmụta asụsụ Igbo o nweghị ihe ọzọ wụnọ ka anyị nwee ike ịpụta n'ihu kamera wee na-ekwu okwu mba ọ ka anyị na-epromote asụsụ anyị asụsụ ọma chineke nna nyere anyị so na-egbughị oge anyị ga-ebido parts of the body head isi eye anya eyebrow nku anya nose imi mouth ọnụ teeth eze gum anyịrị tongue ire face ihu cheek nti ear ntị neck olu hair ntutu isi hand aka chest obi heart mkpụrụ obi breast ara belly afọ leg ụkwụ toes mkpụrụ ụkwụ or mkpịsị ụkwụ thighs apata ụkwụ back azụ palm ọba aka heel ọ bụ sorry heel ikiri ụkwụ ọba ụkwụ is um, underneath your underneath your, your feet back azụ buttocks or bum ike nails mbọ fingernails mbọ aka toenails mbọ ụkwụ nti cheek ntị ear marakwanụ na ha n'abụọ ha n'abụọ nwere ofu nsupe mana ha nwere ụda dị iche iche nke a wụ nti nke ọzọ wụ gịnị ntị aga m egosi unu ka m si depụtacha ya maka ndị ga-achọ ịma ka esi asụpe mkpụrụ okwu ndị a so anyị ga-ebido with nke mbụ wụ ike buttocks azụ back ara breast apata ụkwụ thigh mkpụrụ aka or mkpịsị aka fingers mkpụrụ ụkwụ or mkpịsị ụkwụ toes mbọ aka fingernails mbọ ụkwụ toenails ire tongue egbugbere ọnụ lips anyịrị gum imi nose

palm obi chest mkpụrụ obi heart eriri afọ intestine ọgịrịga rib akpa nwa womb these are some of the invisible parts of the body so biko nụ dịka anyị na-esi ekwu na mgbe ọ wụna anyị na-agba ọsọ ọ na-agwa anyị na comment section o nwekwanụ part of the body n'asụsụ igbo nke ị na-amahụ nke anyị na-akpataha anyị na-akpataha aka n'ihe onyonyo a deere anyị n'ebe a na-ede ihe edemede ka anyị nwee ka anyị nwee ike ịbịachi gwa gị ihe ọ wụ mana achọrọ m ka kwa mgbe kwa mgbe ka anyị na-elele ihe onyonyo a wee na-amụta ihe anyị na-akpọgasị ihe ndị a ga n'asụsụ igbo aga m agbalị itinyere unu ihe onyonyo n'oge na-adịghị anya ebe anyị ga-amụkwa ihe ọzọ dịkwa iche n'asụsụ Igbo asụsụ Igbo ebuka o buka ọ a ga na-amụ ya nwayọọ nwayọọ wee na wee na-eje mgbe ị na-amụtala ka esi ekele ekele mụta um part of the body mụta ka esi agụ ọnụọgụ ihe ndị ahụ ihe ndị anyị ga-eme n'oge na-adịghị anya these are the basics anyị mụtazie anyị ejizie nwayọọ bidozie na-etinye ha n'ahịrịokwu ka ọ dịnụ mgbe m ga-eme ihe onyonyo ọzọ nọdịnụ mma ka chukwu gọzie unu niile ngwanụ ka ọ dị ka emesịa bye